unu akọrọ na ụnụ amabere the details ihe mere na ndị a bụ ụnụ na-akọkwa n'elu akọrọ na ụnụ amabere the details ihe mere na ndị a bụ ndị anti kidnappers squad na-achọ ndị ndị kidnap onye polis and na those boys lodge na hotel akwa a trakdo ha wee trakta ha dia kee ife unu na-akọzi ya nwee ihe gbasara akwa na the thing mere onye a na-achọ bụ ndị kidnappers and ka agosi ka ọ bụ na ụmụazị anyị ezi which akwa nwanne akwa bụ onye isi fa ọ na-alọgọsi okwu a maka unu si alọgọ okwu a ka ewu nche ịlọgọji okwu a nothing concern him and onye na-ekwu abatago ọ nọ bie na họteelụ si họteelụ asịrọ mmadụ lọ mmadụ jee mee sọntịn bịa lọjịa na họteelụ o nwe ka o si gbasara gị ihe dị gaa kwesịrị imezi na-abụ ihe chọ- e- e- etu o ji ego na ọ chọọ kọntaktị ahụ onye kpata ego kpata ọkpata mmadụ kpata kọntaktị ụdị ihe a sef bụ embarrassment ka ọ bụ to- to the extent iji gbagba- gbagba- gbagbube sekuriti maybe na ndị sekuriti ji ọga ha resist ha from ịkpụ ọga ha wee pụ ịghọtago trepụ nwaanyị mo nwanne anyị anatagokwa ahụ nwanne anyị nọzikwa ọba na n'ọkwọ ndị anti cult kidnapin ife nwa abịa bịa bụrụ bịa bụrụ nwanne anyị n'ọkwọ na junior brọda ya ka a sị a na-achọ ịghọtago wee gbabaji egbe ya ka ndị sekuriti kpechiri ebe wee ba gbabaji egbe gbuonụ ndị kidnapa akpa na obere na ibe anyị na-egeji ụka ọ bịa na fesbuk bịa gwa anyị na ọ bụrụ ndị kidnapa
ọ gịnị dị gbuo dike gbuo dike mbọsị ife dike pụtara a chọba dike mbọsị ife dike pụtara a chọba dike ncheke has killed udere n'ozu anụ ncheke egbugo udere n'ozu anụ ọ bụ na osisi na-akwụrụ n'ọfịa agbụrụ ka ekeo na ana mana a sị ka e chụba odogwu ka e nwudo odogwu ka a tọgbuo odogwu emechaa kpụrụ odogwu o mere n'izu o mee n'ọnwa o ruo ihe ahụ e ji ama odogwu ihe ahụ odogwu na-emekarịcha erutekwara odogwu nụkwa akwa ọkụkọ aghọọna ihe ndị mmadụ jizi eme update ma ndị niile na-aba na peji akwa na-ewere give away na-ewere ma ndị ebiri machine ma ndị ebiri moto ma ndị ebiri keke unu niile ha ncha niile ma ndị blọga ma ndị entetena ha ncha niile kpakara dem jizi akwa na-eme ihe egwuregwu chetakwa na somebody's predicament ọnọdụ mmadụ nọ taa abụrọ onye nwa debere onwe n'ọnọdụ a adị ihe mee mmadụ ije na-aṅụrị ọṅụ were na-achọ view were na-achọ view ife m ji ekwu ihe a kịta bụ o nwere fake account e dere eze obi arụsị ego na Asaba e dere jef eze obi arụsị ego ihe a fake account account ha dị 88,000 followers ihe a bụ pure fake account account ha bụ the first account as early as 7:30 am nyanwa bu ụzọ wee buo the news na e buru Akwa emego m investigation chọpụta na fake account the same account na-epostkwa na eburozi Akwa and other peoples other bloggers ọ na-atọ gị ma ndị nọ na 1000 followers ara eghe ọkụ ka e were Akwa present condition were build their page thank you very much etu i si eghe ọkụ na-eji somebody's problem or somebody ihe ndakwasa dakwasara mmadụ ka i wee build up your network etu a ka mmadụ ya-esi ji gị ebuild network ọ bụgodị na ọ bụ your enemy amụna ya amụ na ihe dakwasara ya because ị maha na ọ gịnwa ka ọ ya-adakwasị echi Anambra state there's no security anyị na-ekpe ekpere na-eti mkpu na-ayọ governor ka anyị nwee security ihe bịa mee ụfọdụ na-ebu news ụfọdụ ana-ebu news o nwere ife m chọrọ ikwu people na-ede m okwu n'ọnụ ka m kwuo okwu enwebeghị m ekwu now no the appropriate time will come when I will say a word that will shock everybody. This is just a warning or kind of advice for ndị niile na-etwist stories. Ụfọdụ jee weta video ya ochie epostuo as if to say na Akwa bụ Chukwu Akwa akarịkwaha na Eddy Nawgu Akwa akarịghị Anini Akwa akarịghị Otokoto ha Akwa akarịghị ndị ochie kpara ike o nweghị onye na-aha anwụ anwụ as long as na ị bụ flesh and blood ọ Chukwu kere onye ọbụla ife mee mmadụ ị ga-anọ n'ekpere maka ị maha na ọ ga-abụ your own turn tomorrow because ị mụọ mmadụ amụ n'ọnọdụ ọjọọ dakwasara eni ị mara na echi na ya eji gị wee mụ gị amụ unu amụzina mmadụ amụ n'ọnọdụ dakwasara eni ife ị gara anọ bụ solution ka ị ga ya esi mee abana wee sụọ abana nni ụfọdụ asị gị na ọ pụtago ụfọdụ asị gị na ọ pụtabeghị fa fa fa foul yuzuo nụ brain unu don't allow obere ife ka e deceive-uo gị use your brain onweghị ife m ma m na-ekwu kama ihe m na-ekwu bụ ọcha nsị mara onwe gị ọcha nsị mara onwe gị mara onwe gị mara onwe gị stop using somebody's predicament to mock him you never know whether na your turn tomorrow ọ gwụcha ka ọ ha m n'ọnụ thank you very much